Belle mille duchentos interventos pro focos, trechentos chimbantachimbe pro incidentes istradales, chimbanta de recùperu mezos, chentu novantanobe pro istremenadas, battoschentos bintibàtoro pro dannos cajonados dae s'abba, belle mille setichentos pro àteros interventos. Sun sos nùmeros de s'atividade fata dae sos pompieris de su Cumandu Provinciale de Nùgoro, chi custu manzanu, in sa sede de Carrera Pertini, an festadu a Santa Barbara, amparadora de su Corpus Natzionale. Sa missa l'at nada su piscamu de Nùgoro Mussennor Mosè Marcia in sa palestra, chi pro una die est diventada capella. Bi fin su Cumandante Provinciale de sos Pompieris Fabio Sassu, su Prefeto de Nùgoro Giovanni Meloni, Sos assessores Sebastian Cocco e Antonio Belloi, sas autoridades tziviles e militares de su territòriu. Ma fin presentes fintzas medas pompieris in servìtziu chin sas famìlias issoro e una delegatzione de sos pompieris in congedo. Su coro Giorgio Mazzini, diretu dae su mastru Sandro Pisano at animadu chin sos cantos sa missa. Sa festa de Santa Barbara est istada s'ocasione pro ammentare sos pompieris mortos in su traballu e s'atividade operativa chi a fitianu su Corpus Natzionale faghet a servìtziu de sa comunidade. Unu traballu a sa muda chi sos tzitadinos aprètzian meda e pro cussu sos pompieris sun primos in sas classìficas de gradimentu. In su territòriu de sa provìncia de Nùgoro sun istados fatos tremizotichentossetantases interventos De sos distacamentos de Siniscola, Macumele, Sòrgono, Lanusè e Tortolì. Sos fatos capitados in custas dies in Parigi, e sas minetas, belle che fitianas, an postu in craru s'importàntzia de sos pompieris, chin sas ispecializatziones issoro in su sistema de difesa tzivile, natzionale e territoriale. Su cumandante Sassu at ammentadu fintzas s'atividade addestrativa fata dae su cumandu provinciale pro formare e agiornare sos operadores. Sa festa in onore de Santa Barbara est concruia chin sa cunsigna de sas onorificentzias a sos pompieris chi si sun distintos in servìtziu o chi sun a riposu. Deche percuisitziones domiciliares. Su secuestru de belle duchentos grammos de mariuana. S'arrestu de un'ispacciadore e sa sinzalassione amministrativa a su prefetto a gàrrigu de tres istudentes minorennes sun sos resurtados de un'operatzione antidroga fata dae sos agentes de sa Questura de Nùgoro e de su Commissariadu de Macumele in sa bidda de su Màrghine. A pustis de sas sinzalassiones de genitores e insegnantes pro sa presèntzia de droga in iscola, sun istados sorvegliados unos cantos istitutos superiores. A manera particulare in custas dies ant fatu apostamentos, si leghet in una nota de sa Questura, in s'Istituto Professionale Ipsia Amaldi e eris ant perquisiu sas domos de unos cantos istudentes. Sos politzotos, chin s'azudu de su pastore tedescu Odry, de su Nucleu Cinofilos de Abbasanta, in domo de un'istudente ant acatadu noe imbòlicos de plàstica chin sete grammos e mesu de marijuana. In domo de un'àteru ant acatadu bator grammos de frores siccados de cannabis e in un'àtera domo tres imbòlicos chin bator grammos de mariuana. Sos militares an arrestadu peri su babbu de un'istudente, un'òmine de trintanove annos, pro ispàciu de droga, ca aiat chentu chimbanta grammos de cannabis, unu pesicheddu de pretzisione e materiale pro ammaniare sas doses. S'òmine como est a sos arrestos domiciliares e l'an a processare pro diretissima. Sa crisi in Sardigna est galu in sa menzus violera e de ripresa non si podet faveddare. E lu dant a biere sos cussumos chi a dispetu de sos sinzales positivos abarran galu debiles pro poder pessare a unu mezoru. Sos operadores de su cumpartu comerciale sun isetande sas festas pro poder balanzare carchi cosa ca in su tempus coladu fin s'ocasione pro facher torrare sos contos. Sa Confcommercio regionale at fatu un'istùdiu supra s'ispesa de sos sardos in custas festas de Nadale e supra s'andamentu de sos cussumos. Dae s'indàgine resurtat chi sos cussumos an a crèschere, ma non s'an mancu a acurtziare a su chi fin in su duamizesete. Cada sardu at a ispèndere in mèdia chentu e dòichi euro, no est meda, ma est unu sinzale de mezoru. Sa Confcommercio sutalìneat chi rispetu a su duas miza e sete b'at a piu una minimada de s'ispesa de su trintotto virgola bator pro chentu. Su setanta pro chentu de sos intervistados naat chi los at a facher sos regalos, s'ottantotto pro chentu naat chi at a èssere unu Nadale pagu festaresu. Su chimbantotto pro chentu de sos intervistados naat chi at a isetare sas ùrtimas dies pro comporare sos regalos. Rispetu a su duamiza e batòrdighi amus a biere un'incrementu de totu sos setores, francu cussu de sos mòbiles, tèssile e arredamentu pro sa domo. Primos in classìfica cussu de sa telefonia e informàticu e cussu de sos alimentares. Supra sa possibilidade chi sa Giunta regionale ponzat unu ticket a sas medichinas e a sas rezetas pro minimare su deficit de sa sanidade, s'opositzione de su centru-destra atacat. A acusare est su coordinadore regionale de Forza Italia, Ugo Cappellacci. Ant promètiu de minimare s'ispesa sanitària e cussa farmacèutica. Nos cherian ispantare chin sas mutzaduras de sos gastos e imbetzes an aumentadu ambas duas finas a cando non sun resessios prus a las poderare. Sos rimedios issoro? A primu an pediu su dinare de su fundu unicu, como sun prontos a che bestire sas manos in sas butzacas de sos sardos. Segundu Cappellacci, sa Giunta Pigliaru depiat sichire a mandare a dae innantis sas fainas de su centru-destra chi sunt istadas de profetu. Sos datos de sa Corte de sos Contos, sichit Cappellacci, dan a ischire de una minimada de s'ispesa farmacèutica dae su duas miza e ùndighi a su duas miza e trèighi de prus de su sèighi pro chentu, unu resurtadu, nat Cappellacci, arribadu chentza pònnere ticket novos. Sos nùmeros de sa Giunta regionale Pigliaru imbetzes ant tzertificadu su fallimentu de sa polìtica de sos proclamas, faghende diventare sa Sardigna sa pègius Regione de Itàlia chin unu aumentu de s'ispesa de àteros chimbantabator milliones de euro. Sa Giunta depet mudare passu deretu, concruit Cappellacci, si nono si cumbincant chi no est bona a colare dae sa teoria a sa pràtica. Su Guvernu at aprovadu custu manzanu sas normas de atuatzione de s'Istatutu Ispeciale de sa Sardigna in matèria de promotzione e valorizatzione de sa limba e de sa cultura sarda e catalana. Su Presidente de sa Regione Pigliaru custu manzanu, in Roma, in sa sètia de su Cussizu de sos Ministros chi at aprovadu s'ischema de decretu legislativu, at sutalineadu chin cuntentesa manna s'aprovatzione de su provedimentu. Fit unu passàgiu chi sa Sardigna fit isetande dae meda e chi nos at a permìtere de atuare s'autonomia linguìstica. Como amus a poder dare impèllida nova a sos istrumentos de promotzione e valorizatzione de sas limbas identitàrias nostras. Su trasferimentu de sas cumpetèntzias dae s'Istadu a sa Regione, at nau Pigliaru, nos at a permìtere de detzìdere comente dare su dinare secundu sos obietivos, indiritzos e prioridades istabilidos dae sos atos de programmatzione regionale in matèria. Custu at a pertocare unos cantos setores prevìdios in sa Lege battoschentos otanta duos de su novantanove, comente s'impreu o s'insegnamentu de sa limba minoritària in sas iscolas de su territòriu. Ischimus chi custu trasferimentu est un'impinnu mannu, ma at a permìtere interventos isparghinados de profetu e sichios in su tempus. A custu puntu, at concruiu Pigliaru, est pretzisu a aprovare cantu prima sas normas de atuatzione de s'artìculu oto de s'Istatuto.